ok eh, an ka foli ani tanuni b'i ye an balimamuso i bɛ se k'i perezante an na an k'a dɔn e ye mɔgɔ min ye
ani ɲankuma eh, i ka tele filɛbagaw an'a lamɛnbagaw ne tɔgɔ zeinab evelyn jacques ne ye politiki muso ye jɛkulu kɔnɔ mun tɔgɔ ko action républicaine pour le progrès n'o ye e, politiki jɛkulu ye parti politikiw ka jɛkulu sigilen n'o perezidan ye e, cɛman hubert kulubali ye n ye perezidanti fana ye association politiki mun tɔgɔ ava alliance vision d'avenir
ok o diyara an bɛɛ ye eh, sisan nɔ an bɛ a lajɛ sɔni an ka don ɲininkali kɔnɔna la parce que e ye tɔgɔ min fɔ tɔgɔ in ni tubabu tɔgɔ de ka surun yala i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la n bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ye ne ye metisi ye n fa ye tubabu ye faransɛ n ba ye maliyɛn ye ale ye kɔrɔbɔrɔ ye mayiga
Aa o de ye tiɲɛ problème t'a la an bɛ ka kɔrɔbɔrɔ di santi la dɔɔni kosɛbɛ an tun b'a fɛ ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ la bon ɲininkali min don an bolo parce que n'an ye mali furancɛla fanga jateminɛ an ye furancɛla fanga kelen kɛ o kɔnɔna la dɔ wɛrɛ nan'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la asimi a n'a ka kolonɛli tɔw yala e bɛ se ka mun de fɔ o kɔnɔna la sisan nɔ i ka hakilina jumɛn ye o la bon ee an kun ye donna furancɛ fanga kɔnɔ eh, san ba mugan eh, utukalo tile tan ni seegin n'o bɛnna ni kudeta mun kɛra ka ibrahim bubakar eh, keyita ka fanga labin anw yɛrɛ y'o o fanga kɔrɔ jukɔrɔmadondonbaga kɔrɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko ancienne majorité présidentielle donc o kɔnɔna na fɛnw sigira sigikafɔw kɛra n'o ye cadre de concertation nationale ye ni maliyɛn den bɛɛ n bɛ se k'a fɔ forces vives de la nation u bɛɛ tun b'a kɔnɔna na an taara kuma an ye fɛnw ta décisionw ta mun bɛ se ka transition accompagner président sigi b'o la ka n'a bila vice président na n'o tun ye ɛɛ ɛɛ o bɛ charte o tun bilala charte kɔnɔna na ani ɛɛ CNT n'o ye conseil national de transition n'o de bɛ an ka wasabulon ɛɛ représenter bi. donc euh, o o kɔnɔna na bon ko camanw kɛra n tɛna na se k'o ka bɛɛ actualité suit donc a nana se niveau dɔ ma an balala k'a ye lundi le 24 eh, eh, du mois passé 24 mai an y'a ye ko président ni a ka premier ministre gouvernement kura kalannen mun kɛra ko olu ye eh, eh, minɛna u taara n'u ye kati donc u minɛnen ko président ni a ka premier ministre démissionnera eh, donc ko Vperez n'o ye kolonɛ asimi gta ye ko ale fanga minɛ dɔn a kɛra anw yɛrɛ bolo dabalibanko ye mɛ bɔn kɔnfacɛ a kɔnɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔna na nin taa siɲɛ fɔlɔ ni hakililajila den dusu sanogo ta fana wagati peree minisiriri n'o ye samoribo jara ye a wagati o fana denmisɛnnin na kɔndisiyɔn dɔw la fcɛ fila ka gu vma wɛrɛ sigi parce que bɛnkanw tun tɛ yen nɔ bon ɛɛ asimi goyita n'o tun ye vice président ye a ye parti politikiw société civile ani ɛɛ an ka mɔgɔ mɔgɔkɔrɔw n'o ye autorité traditionnelle ninnu mɔgɔw ye ani recotrade an ka jeliw wele ka u ladɔnniya k'a fɔ ko mun y'a to ale ye président ni premier ministre minɛ k'u b'u ka jɔyɔrɔ la ko bɛnbɛnbɛn tun kɛra u kama ko dɔw tun bɛ yen olu tun man kan ka kɛ olu kɛra o de kama ale wulila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la en tant que vice président donc ale tun tɛ se k'a to yen sécurité ka mali sécurité ka bila danger la ka tɛmɛ a bɛ yɔrɔ min na kan donc ale y'a ka responsabilitéw ta

bon o ko ye fɛn min ye bon an t'a fɔ ko ko ɲɛnama don parce que déjà coup d'état mun yɛrɛ kɛra le 18 août o kɛra problème ye ani communauté internationale n'o y'an an jɛɲɔgɔn n'an baarakɛɲɔgɔnw ye n'o ye nanzaralakaw ye olu de b'an dɛmɛ fɛn caman na mali kɔnɔ yan nɔ an ka fɛn caman bɛ yen nɔ olu de b'an dɛmɛ a la donc Ɛɛ an n'olu sera ɲɔgɔn ma ani farafinjɛkulu n'o ye CEDEAO ye ani UEMOA olu fana an n'olu fana sera ɲɔgɔn ma nin ko in kɔnɔna na n'a fɔra ko ko wɛrɛ nana bɔ o kɔnɔ tuguni an yɛrɛ bolo an sera a fɔra ko élection kan ka kɛ dans 18 mois an ye kalo kɔnɔntɔn k'a la n'a fɔra ko o camancɛ o kalo kɔnɔntɔn yɛrɛ mun an y'a kɛ an tora an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ segin parce que hali bi

dɔnku peremee minisiriri sigira dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ ka tila ka guɛinma sigi kun n'o bɔra dɔn otari ni o fɛn esseke econ min na se ka kɛ o ye porobi min ye esseke ne an ko n' econ ma se ka kɛ essekeke ko tɛ e tɛ nasona bɛna na sɔn ka fɔ k'an ka deli porosi bɔn o porobilenbelebele de ye dɔn ne ne t'a fɔ ko a min ye mun kɛ n'a ka mɔgɔ

u b'a miiri k'a fɔ ko aw aw minnu bɛ aw politiki mɔgɔw ko hami foyi t'aw la élection in kɔ e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw y'o la bon eh, o ye diyagoya don ni minnu m'a faamuya o de y'a to a bɛ fɔ ko éducation démocratique tɛ mali la bon o ye jɔn ka faute ye o ye an politiki ka faute ye parce que subvention min bɛ di mali mali fɛ ee ee parti politikiw bɛ subventionner ni wari min ye o bɛ di pour que an ka se ka an ka militants k'olu former ee k'olu éduquer démocratie sens fɛ k'olu éduquer citoyenneté fɛ olu fana bɛ taa u ka familles kɔnɔna na olu fana b'o éducation kelen fɛ donc o de b'a kɛ jamana bɛ kɛ un pays démocratique mais problème ye mun ye anw parti politikiw anw b'o wari minɛ a tɛ don a da yɛrɛ yɛrɛ fɛ. dɔnku o porolenba bɛ e nɔ o plen bɛ yen nɔ de bi ka dɔrɔn tɛ dusufo bi dɔnku n'i y'a ye mali yɛrɛ tigɛ n'o politisiw na o bɛɛ de o bɛɛ b'a a ko kɔnɔna na bɔn ecɔn fo ka mali k'a faamuya ko ec ɲini ko pati bɛ ke fanga ɲini de kama politisiw bɛ pati ke fanga de ɲini kama a tɛ ke tɛgɛɛrɛ fɔ kama a tɛ ke dɔn kama a tɛ créer fɛn ka fanga ɲini fanga bɛ ɲini mun la c'est pour que ka se k'olu bila condition na ni ye e eh, fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ yan nɔ bi ne tɛ fanga tɛ ne bolo fangatigi b'a sago kɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ k'a kɛ a ma ɲi nɔ n'i ma fanga sɔrɔ i tɛ se k'o falen bon pour que jamana kɔnɔdenw fana k'a fɔ a ah, e de ye an ka cɛbɔ ye e de ye an ka nin ye an y' e de autoriser bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔ de bɛ bila ɲɛfɛ o bɛ tɔw guider bon ni min bɛ ɲɛfɛ n'o ma ɲi nɔ a b'a ɲini k'o falen bon ni fanga ɲini tun tɛ kɛ anw ka priorité an bɛ to mɔgɔ kelen kunna o de fɔ ko dictature o tigi b'a sago kɛ bɛɛ la mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a sɔsɔ min bɛ se k'a bɔ a place la bon démocratie faut que mɔgɔw k'a faamuya ko parti politikiw kɛ kun diɲɛ fan bɛɛ seleke naani bɛɛ a kɛ kun de ka taa fanga ɲini ka fanga ɲini ka jamana kɔnɔ denw bila condition na donc o de kun
ok o diyara n ye kosɛbɛ n yɛrɛ dabali banni la sabu kabi n y'i ye n kun t'a dɔn k'i bɛ se bamanankan na ka se nin cogoya bɛɛ ma fana vraiment merci ok an bɛ ɲininkali filanan min tugu la ɛɛ o ɲininkali o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ kɛra faransi ye a ka baaraw sisipan militairement a ka sɔrɔdasi kunda o baaraw sisipanna an tilala k'a ye k'a fɔ tuguni ko faransi tilala k'a fɔ ko bon ko ale bɛ barkhane yɛrɛ la rentrer donc u b'u retirer pewu e ɲɛ bɛ mun de la o la a bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ jumɛn na walima e ka yeta ye jumɛn la
bɔn eh, faransi b'a ka droit de kan n'i ye jamana ye n'i taara i ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a ka kungo la eh, n'i ko k'i bɛ taa mɔgɔ o décision bɛ bɔ e de fana na bɔn an bɛ se k'u faamuya yɔrɔ dɔ la parce que eh, n'i nana mɔgɔ dɛmɛ déjà barikani ça coûte énormément cher barikani bɛ wari wari mun faransi bɛ wariba de don n'a fɔra ko faransi mɔgɔ bɛ faransi kɛ président dɔrɔn de président tɛ a bɛ kɔmi n'i ko ko mali sisan mali tɛ président dɔrɔn mali kɔnɔdenw de don an bɛ wari an bɛ an ka impôt sara cogo min na n'o wari bɛ ta ka an ka an ka militɛriw sara faransi fana olu fana b'u ka impôt sara u ka militɛriw bɛ sara n'a ye o cogo la donc olu bolo olu ka militɛriw bɛ ka na ka na na wariba bɛ olu bɛ ka wari mun coûter u bɛ ka bɔ ka na di militɛriw ma jɔyɔrɔba tɛ ka ye a la olu ka jate la et en plus de ça u ka u denw bɛ ka sa parce que an denw bɛ armée kɔnɔ cogo min na u fana denw de bɛ armée kɔnɔ ten u denw bɛ ka sa mɔgɔ wɛrɛ kungo la mɔgɔ wɛrɛ kungo de don o ye jagoya de ye parce que jamana wɛrɛ de don donc u denw bɛ ka sa mɔgɔ wɛrɛ kungo la wari bɛ ka tiɲɛ olu ka wari bɔlen bɛ ka tiɲɛ donc olu tɛ k'o faamuya donc faransi kɔnɔdenw population française olu de ko ko barikani ka bɔ mali la mɔgɔ maliyɛnw bolo k'olu ka kuma ani olu ka cɛsiri le fait k'olu b'a fɔ a bɛ tan a bɛ tan o de ye barikani lataa barikani olu tɛ se ka barikani la parce que olu ma barikani lana eta de ye barikani lana eta de ye eh, accord de défense signé ni faransi ye donc eta de eta de bɛ se k'a fɔ bɔn an t'a la bɔn ni eta m'a fɔ olu de bɛ se k'a fɔ bɔn anw de kun nana o dɛmɛ mais an bɛ segin parce que an nana o dɛmɛ an fana ka jamana kɔnɔdenw ko ko u tɛ fɛ ko dɛmɛ na olu ma kun y'a la olu de dun ka wari bɛ ka taa kɛ ka armée sara an ka wari tɛ jamanadenw ka wari de don donc n'u ka n'olu de ka wari bɛ ka kɛ ka armée sara donc anw tɛ se k'a fɔ ko cogoya si la anw bɛ barikani to yan nɔ donc barikani lasegin kun o b'a la o ye bɔ yɛrɛ de jɔyɔrɔba b'a la faransi ka population française ka pression bɛ président yɛrɛ kan o de bɛ barikani ka retrait la i ye kuma faamuya mais eh, a profitera nin situation fɛ parce que maliyɛnw fana bɛ k'a yira eh, i bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ ka nafolo bɔ i bɛ ka fɛn caman i bɛ ka eh, i ka mɔgɔw bɛ ka sa i ka population b'i kan u bɛ k'a fɔ ko nafa t'i ka fɛn na Ɔ ne e bɛ ka mun de dɛmɛ n'olu yɛrɛ ko k'i ka taa ka bɔ yen nɔ donc a bɛ dusu don i kɔnɔ k'a tɔ lawaleya faransi eh, eh, accord de défense ni mali accord de défense a kɔnɔna maliyɛnw t'a dɔn o ye diyagoya de parce que tout ce qui concerne fɛn fɛn ko fɛn fɛn bɛ défense n'o ye mali an ka jamana sécurité ko ye o tɛ se ka waragata kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye n'o kɛra an juguw bɛ se an na u bɛ bɔ an ka fɛɛrɛw kalama u b'a dɔn ni nin bɛ yen nɔ donc olu fɛn sugu ninnu t'i bɔ k'a fɔ k'a bɛ fɔ ko bɛɛ bɛ bɔ k'a lakale u tɛ se ka kɛ minnu b'a kalama olu de b'a kalama mais u k'a dɔn fana faransi y'an dɛmɛ yɔrɔ dɔ la c'est vrai que mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ faransi ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a teri ye mɔgɔ ye faransi président fɛn fɛn nana u ko ko teri t'olu la olu tɛ teri dɔn olu b'u ka intérêt de dɔn o de kan ka kɛ o ye jamana bɛɛ ka slogan don hali an ka président teri man kan k'a la o jɛɲɔgɔn de b'i la mais e ka baara ye k'i ka jamana eh, eh, intérêt o de sauvegarder ne ni mɔgɔ mana jɛ bi an bɛnna fɛn dɔ kan an ye marché kɛ ou bien an ye business kɛ ne bɛ n ka intérêt sauvegarder e b'i ka intérêt sauvegarder mais ni e ma se k'i ka intérêt sauvegarder est ce que ne de kan ka bɔ n ka jamana na ka na e ka intérêt sauvegarder e ye wa ne bɛ n ka jamana de ka baara la o faransi président ale bɛ baara kɛ faransi denw de ye faransi denw de y'a choisi mali président ale bɛ baara kɛ maliyɛn denw de parce que maliyɛn denw de y'a sigi donc ninnu fila n'u bɛ sigi ka partenariat kɛ il faut que anw de fana k'a fɔ bon anw fana tɛ sɔn nin ma fo anw fana fo e de fana k'a dɔn ko e de kan k'i ka jamana défend n'e m'i ka jamana défend faransi kɔni tɛn'o défend donc ka baga faransi ma mɔgɔ m'a fɔ ko faransi man ɲi faransi man ɲi nɔ a kana baga faransi ma dɛ parce que faransi ni e a tɔgɔ bara nɔ tɛna a ka jamana intérêt to yen nɔ ka na anw ka jamana intérêt défend anw de jamana kɔnɔ denw kan k'an ka intérêt défend anw de ka président anw de ka premier ministre kan k'an ka jamana intérêt défend n'olu ma se k'o défend a tɛ taa baga faransi président ma a tɛ se ka taa baga faransi ministre ma olu ka rôle olu b'u ka rôle jouer anw de dɛsɛlen don k'an ka rôle jouer donc o de ye problème ye faut que mɔgɔw k'o de faamuya faransi faransi faransi faransi tɛ o diɲɛ seleke naani a a a i taara diɲɛ fan o fan ni président o président nana ko ka partenaire ko na nin diɲɛ n'a y'u jɛ ko na ni hali américain ye o kelen de don joe biden tɛna na baara kɛ maliyɛnw ye voilà a bɛ baara kɛ amerikɛnw de a ta amerikɛnw de y'a ta donc il faut k'an k'o de dɔn faut k'an k'a dɔn problème bɛ yɔrɔ la ko mɔgɔ sani ka taa jigi i ben yɔrɔ la i b'i jigi i talon yɔrɔ de la an talon yɔrɔ de o y'an ka ɲɛmɔgɔw de an kan ka baga olu de ma parce que olu de tɛ ka olu de tɛ ka olu de tɛ ka se ka partenariat ɲɛnama ɲini an ni communauté internationale ani faransi cɛ o de ye problème ye sinon Côte d'Ivoire filɛ nin ye mun na problème tɛ yen nɔ france ko problème bɛ afrique de l'ouest france bɛ fan fan bɛɛ mais a tɛ mali ta bɔ mun na côte d'ivoire filɛ an bɛ taga yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ u nana ni fɛn mais a ye négociation kɛ france b'a ka intérêt o diyagoya de mais e fana b'i ka intérêt ɲini kɛ e bɛ ka ne bɛ n ka intérêt ɲini fana b'i ka intérêt ɲini mais e bɛ k'i ka intérêt ɲini e tɛ e tɛ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ dɔ in tɛ k'i ka intérêt ɲini donc c'est un peu compliqué quoi donc o de tun ye kuma ye ok i ka kuma nin diyara n ye kosɛbɛ eh, an b'i fo fana i ka eh, nin kumakan ninnu na fana eh, an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen bɛ nin waati la i ka tele la eh, mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ foli da aw bɛɛ lajɛlen ma Halisa a k'aw tulo kɛrɛbɔ, a ka bi invité lamɛn, a bɛ ka kuma min fɔ, donc kuma barikamaw don et puis an ka kan ka faamuyali kɛ kuma ninnu fana la. An k'an jija an kana wuli ka bɔ nin lamɛnni la k'a sɔrɔ an m'an ka tataw ta. Ok, ɛɛ an bɛna segin ka na tuguni an ka question ni o y'an ka sɔni an ka se laban ma, o question o tɛ dɔwɛrɛ ye e y'a jira k'e bɛ kulu dɔ la e bɛ kulu min na n'o ye arp ye aw ka kulu yɛrɛ kɛlen don ka jate jumɛn minɛ aw b'a dɔn k'an bɛ dingɛ kɔnɔ nin waati la donc crise ba de bɛ yen aw kɛlen don ka eh, fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ
bon eh, n'an an ma fɛɛrɛ fɛɛrɛ wɛrɛ fɔ an ye communiqué kɛ ne kɔni bolo mɔgɔ caman ye arp communiqué an ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi an k'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna na ɛɛ gouvernement depuis transition sigira fo bi gouvernement premier mun sigira moctar ouane fɛ a ye partiw consulté a ye regroupement consulté a ye anw wele an taara ka jaabi lamɛn ee a y'a ɲini an fɛ an k'a dɛmɛ an y'a fɔ a ɲɛna k'an b'a dɛmɛ an se ye mun ye dɛmɛ mun ye an b'o kɛ an t'o kɛ gouvernement kama an t'o kɛ moctar ouane kama ou an t'o kɛ président yɛrɛ kama an b'o kɛ an yɛrɛbakun de kama parce que anw ye fanga ɲinina de an tɛ fɛ ka to nin transition in kɔnɔna na an bɛ fɛ k'an teliya ka bɔ nin kɔnɔ élection ka kɛ président ka sigi a kan ka sigi cogo min na a ka sigi ten a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɔni sigira maliyɛnw de y'a sigi mais an tɛ se k'a fɔ ko an t'u soutenir donc an ye an bɛ o soutien kɔnɔna na An ye document dɔw fourni mun y'an hakilinaw ye ka gouvernement Ouane ka accompagner a ka gouvernement filanan mun fana kɛra kɔsa in na n'o o laban taara kɛ eh, minɛni ye o gouvernement fana na a y'an reçoit a ka eh, primature la a y'a demandé k'an ka na fara a kan an ka jɛ ka transition ye k'a président y'a fɔ a ɲɛna k'a ka ouverture kɛ gouvernement d'ouverture kɛ a don a ye CV saba de demandé an fɛ CV saba in muso kelen cɛ fila je crois que o de demandera regroupement caman fɛ mɔgɔ taara n'u ka CV gouvernement bɔra an ka mɔgɔ ma y'a la an ma mankan kɛ an ma kɛlɛ kɛ mais an ma dimi fana i m'a faamuya parce que anw bolo transition in a ka anw anw bɛ fɛ transition in ka ban an ka problème y'o de ye transition in délai min fɔra o délai ka respecter o de b'an arranger parce que n'o tɛ a b'an ka jamana tɔ bila problème ba de la an ka partenaires fan fɛ parce que olu de bɛ wari la d'an ma an bɛ déficit budgétaire la donc fɛn dɔw bɛ yen n'o kɛra a b'an an asphyxier o tɛ anw ka intérêt ye donc an ye an an ma dimi an ma foyi an y'an ka communiqué kɛ an y'a yira eh, fɛn min kɛra président ka minɛni na a ka premier ministre ka minɛni an bɔra a kalama komi bɛɛ bɔra a kalama cogo min na mais an b'a ɲini u fɛ bɛn ka kɛ ko la k'u ka segin a nɔkɔrɔ la joona joona u ka mɔgɔw wele ka na mɔgɔw la mɔgɔw lasigi mɔgɔw ka jɛ u ni mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɛɛ o kɛlen Choguel nana kɛ premier ministre ye kɔnɔna na Choguel kelen ye mɔgɔw rencontré a ye anw yɛrɛ rencontré an ka président rencontré an ka CVw demandera CVw taara mais gouvernement bɔra comme la dernière fois an ka mɔgɔ ma y'a la an ka mɔgɔ kelen ma ta an dun ye CV bila ka taa CV saba bila ka taa mais an ka mɔgɔ ma y'a la mais o n'a ta bɛɛ an tɛ an tɛna k'a fɔ k'an bɛ wuli ka bere ni fɛnw ta ko non non non an tɛ an tɛ transition contre la mais ni mɔgɔ bɛ k'a ka baara kɛ ɛ n'a y'i wele ka na k'i ka n'a m'i ta a ka baara la i b'a kɛlɛ mun na n k'ale de ta a ka baara ye i b'a to yen nɔ a k'a ka baara kɛ an an ma participer an tɛ transition an tɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ an tɛna kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko parce que an ma don transition kɔnɔna na non non anw bɛ fɛ transition in ka ban donc a bɛ se ka ban ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'an bɛ se k'o kɛ an b'o kɛ k'u accompagner pour que transition in bɛ se ka se a laban na donc an y'a demander inclusivité ka kɛ gouvernement kɔnɔ pour que mankan caman bɛ yen nɔ olu ka dabila bɛɛ b'a dɔn ko mali problème ye jɔyɔrɔko de ye o de b'an ka mali problème na jɔyɔrɔ ko ni min fɛn dira ma n'a ma di dɔ ma mankan bɛ caya kɛcogo ɲuman n'i ye dɔ ta ka dɔ bila a bɛ kɛ kuma caman ye donc o y'a fɔra ko ka a ka bɛɛ wele ka bɛɛ lamɛn hali n'i bɛ mɔgɔ kelen ka ta a tɛ foyi tiɲɛ nin wagatinin kunkurun dɔrɔn don pour que mankan kana yɛlɛn nin ko ka ban mais n'u y'a kɛ ka mɔgɔw ye ouverture min demandera u ma ouverture in kɛ u y'a to yen nɔ Anw tɛ se ka an tɛna bere ta o kama k'an bɛ wuli an ye fanga ɲinina de i m'a faamuya transition t'an ka fanga ɲini waati an ka fanga ɲini waati o ye élection de donc an bɛ taa an ka terrain kan an bɛ taa baara kɛ ka élection prochaine kɔnɔ n'ala ni kira sɔnna an ma an fana bɛ taa fanga ɲini an fana ka an fana b'an ka fanga ta n'o fana bɔra min na o y'o ye sinon kɔni an tɛna bere ta mɔgɔ kama an tɛna bita mɔgɔ kama u y'u ka baara kɛ u ka baara ɲɛna an b'a fɔ premier ministre n'a ka gouvernement kura ɲɛna ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka gouvernement in ala ka a a a a transition in ala k'a nɔgɔya u ma an b'o dugawu de k'u ye eh, an b'a ɲini u fɛ fana transition in a fɔra délai min ma k'a bɛ ban o la a ka ban o la o de ka gɛlɛn anw ma ni a bɛɛ lajɛlen donc o de tun bɛ n fɛ arp ko la ok vraiment nin diyara n ye kojugu eh, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen hakili lajigin halisa k'a fɔ an bɛ i ka tele de lamɛnni la halisa an bɛ eh, bi an bɛ evelyn fɛ yen nɔ madame evelyn fɛ yen nɔ ɔ an bɛna ɲininkali wɛrɛ sɛmɛ a la tuguni sabu a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna la ni o ye eh, k'a fɔ ko gouvernement tiɲɛ don an yɛrɛ da tun bɛna s'a ma mais gouvernement kura in na komi aw ma don a la e ko aw yɛrɛ tɛna mankan k'a ko fana la sabu aw ka laɲini tɛ nin aw ka laɲini élection de ok an y'o yɔrɔ faamu nka o kɔnɔna la sisan ni minnu bɛ fanga la bi gouvernement na bi ni u ye aw wele misaliya la k'a fɔ ko a y'an dɛmɛ nin na aw pɛrɛnnen don k'u dɛmɛ wa bon n ye n ka kuma na est ce que n m'o o jaabi n k'i ma de n ko ne ne tɛ ee ee an tɛna bila mɔgɔ contre la an tɛna mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ eh, wuli ka mankan kɛ mɔgɔ la donc olu fɛn ninnu n'a ta an tɛna eh, eh, eh, fɛnkɛ acte kɛ acte min bɛ a kɛ an bɛ mali an bɛ wuli ka transition kama n'an welela faso ko de don jamana ko de don n'an welela ka an ɲininka k'a fɔ ko an hakilina ye mun ye mun de b'an bolo mun bɛ se k'olu dɛmɛ ka transition an b'u accompagner y a pas de problème t'o la o an parce que n y'o de f'i ɲɛna an ka but transition in ka ban de fɛn fɛn bɛ se ka transition in permettre a bɛ ban a wagati la an b'o kɛ an ka problème ye dɔrɔn transition in tile kelen miniti kelen seconde kelen kana far'a kan o dɔrɔn de ye an ka problème ye donc eh, faamuyaliba sɔrɔ o yɔrɔ la tuguni eh, pour que an ka bɔ eh, politiki kuma kɔnɔna la ne tun b'a fɛ ka eh, jaabi dɔ di sinon ka ɲininkali dɔ k'i la fɔlɔ eh, politiki mɔgɔw bɛ fɛ ka normalement u kan ka baara min kɛ démocratiquement pour ka se ka mɔgɔw pour ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan la donc yala an bɛ se ka cogoya sɔrɔ la an bɛ se ka cogoya sɔrɔ la eh, ka solution dɔ ɲini o ko la donc an b'o o baara de la donc komi baara in baara nɔgɔn tɛ an yɛrɛ kɔni an An b'an ka invité fɛ yen bi ɔ an bɛna invité fɛ yen nɔ bi bon sɔɔni sisan nɔ an b'an da to kuma koloma yɔrɔ dɔw la ni o ye fasoko sira ye yaasa an bɛ wagati min na sisan nɔ mali bɛ dingɛ kɔnɔ tiɲɛ don mali bɛ dingɛ kɔnɔ mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di donc an b'o de la o baara a tɛ se ka kɛ politikimɔgɔw kɔ wa minnu yɛrɛ tɛ politiki la a tɛ se ka k'o fana kɔ maliden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan filɛ waati min na yaasa jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔna la donc eh, an bɛ madame eveline fɛ jusqu'à présent eh, sɔɔni sisan nɔ an bɛna se an ka kuma kuncɛ kumaw ma ɔ donc ni o kɛra an bɛna an da don baro tɔw la ka baro ɲɛfɔ mɔgɔw ye yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na bon an bɛ a ye k'a fɔ fana eh, problème min bɛ mali kɔnɔ tuguni ni o ye faransi ko kuma ye an bɛna a lajɛ cogoya bɛɛ la yaasa an ka invité ka se k'i da don o la invité k'i da t'o la a ka se ka kuma ok donc an bɛ segin ka n'i ma eh, kuma min na an y'a ye wagati la politikimɔgɔ caman ka kuma cayara ko financement dɔ bɛ k'u ye san kɔnɔna la ɔ o wariko la a kuma cayara i ka hakilina ye jumɛn o ko la bon eh, ne ka hakilina n ye mun fɔ ko daminɛ na n ko partiw bɛ financer état fɛ san o san bɛɛ a bɛ finanse mɛ kɔndisɔn de bɛ finansima in na pati bɛɛ tɛ finansima in sɔrɔ parce que pour ka finansima in sɔrɔ i fo siji ka k'i bolo pati camanba de bɛ yen nɔ siji tɛ pati minnu bolo an bɛ de2 e kɛ pati la bi 2tɛn2tɔ2 de parce que sipsi kuraw bɔra dɔn o pati bɛɛ a kato2 psan sji t'u bolo donc eh, pour que parti ka se ka subventionner il faut que siège ka k'a bolo il faut que a ka kɛ représentativité ka k'a la n'o ye conseillerya ye fɛn camanw bɛ yen nɔ olu bɛ demander eh, partiw fɛ donc et puis olu bɛ vérifier fana donc parti min yɛrɛ bɛ subvention sɔrɔ mali la a tɛ tɛmɛ parti tan kan parti kɛmɛ fila ni kɔ mugan naani ou mugan duuru kan a tɛ tɛmɛ parti tan sanfɛ mais o parti tanw o ye partibaw ye n'o adema b'o la rpm b'o la asma b'o la urd b'o la ani caman caman yɛlɛma ni fɛn olu bɛɛ b'a la mais partiw wari tɛ bɛn ɲɔgɔn ɲɛ parce que partiw bonya tɛ kelen partiw fɛn tɛ kelen parti dɔ bɛ yen nɔ ni mun ka député ni député mugan b'i bolo ni parti min député kelen b'a bolo yɔrɔ olu ka subvention tɛ se ka kɛ kelen ye donc o bɛɛ b'a kɔnɔna na mais problème ye mun ye n'i y'a ye hali bi subvention ko in bɛ ka traîner c'est parce que n ye kuma n tɛgɛ n da sera kuma min ma wari bɛ di ko k'a don min da fɛ a tɛ don o de da fɛ parce que normalement ni parti créera ni eh, subvention dira parti ma wari de bɛ di bureau national ma wari dɔ bɛ a bɛ tila bureau national bureau des jeunes ani bureau des femmes

parti si musow c'est pareil bon parti musow yɛrɛ fana n'i y'olu bɔtɔ ye ka kuma wariko yɛrɛ la yɛrɛ o ye 8 mars de olu bɛ olu ka 8 mars ko de ka gɛlɛn u ma a tɔ si ti olu ka ɲɛsira la bon o problème bɛ yen nɔ donc o de kama peut-être eh, eh, fama kura mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ olu bolo bon ni wari kɔni kan ka di il faut k'a ka don a da fɛ bon n'a tɛ ka don a da fɛ alors que wari tɛ jamana kɛsu kɔnɔna na parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ ou bien mɔgɔw tɛ mun kalama parti subvention in militaires m'a tigɛ dɛ depuis IBK depuis 2019 parti subvention ma kɛ o dun y'a sɔrɔ coup d'état yɛrɛ ma kɛ donc o bɛɛ y'a sɔrɔ ko wariko wariko de kun wariko de kun bɛ yen nɔ ninnu nana sɔrɔ o situation na u y'a to yen o situation na parce que ɛ fanga sigilen u ma se ka fɛn mun ye yɔrɔ furancɛ fanga kɔni financièrement kɔni olu tɛ surtout an ka robinets minnu kan ka wari d'an ma o bɛɛ datugulen don an bɛ yɔrɔ min na ko sisan donc mɔgɔ bɛ se k'olu faamuya ko o problème ni fɛn bɛ mais charte des partis kɔnɔ n'o ye parti parti sigili sariya sun ye an sigira ka kuma a kan bɛɛ welela ka na an ye tile saba kɛ kuma na parti politiquew yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko wari min bɛ di il faut que hali bi dɔ ka fara a sɛgɛsɛgɛli kan dɔ ka fara a sɔrɔli gɛlɛya kan i m'a ye dɔ ka fara hali parti minnu fana bɛ créer dɔ ka fara olu fana dilanni gɛlɛya kan parce que n'i y'a ye nin kuma bɛ kɛ parce que parti bɛ ka dilan dilan fan bɛɛ fɛ yɔrɔ bɛɛ a dɔw yɛrɛ maa kelen de b'u ka parti kɔnɔna na a si hali u ka denbaya t'u ka parti kɔnɔna na donc n'a fɔra k'olu bɛɛ ka wuli ko subvention o wari bɛɛ tɛ se ka bɔ État kunna donc o yɔrɔ la n bɛ se ka raison d'u ma mais furancɛ fanga de don franchement furancɛ fanga fanga sigilen n'o ye i bɛ bukari kɛta ka fanga ye o sera denmisɛnninmidisiti a ka dɛsɛ manda denmisɛnninmidinafu sifasɔn ma kɛ ka na se denmisɛnnin2 ma ka na se fo kana na kɛ kudeta ka kɛ bɔn kudeta kɛlen fɛn fanga sigilen ma se ka fɛn min kɛurancɛ fanga tɛ se ka parce quecɛ fanga kɔnɔna na o wariw limitlen don o y'a sɔrɔ dɛmɛ yɛrɛ tan ye dɔnku k'o faamuya k'a fɔ ko nin wagati in na patu ka sifayɔn a bɛna digi mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ caman fana balo de sirilen bɛ parti ka subvention na ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn parti parti politique président dɔw dɔn olu ka kɛlɛ parce que parti a wari u tɛ baara la u tɛ fin na u tɛ jɛ la chômeur de don u ka baara ye politique de donc nin wari o y'olu bolo nasɔngɔ ani sosara de donc u ka kɛlɛ bɛɛ kun y'o de ye mais u k'u jɔ furancɛ fanga ye ka ban ni wari in bɛ di fanga min bɛna sigi u b'a lajɛ a bɛ di condition min na ko minnu kan ka kɛ pour que a ka se ka di a bɛ sɔrɔ ka di o condition kɔnɔna na o diyara n ye kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma la an bɛ ɲininkali laban k'i ye o la fo maliyɛn bɛɛ bɛ ka girin bi ko irisi irisi k'a sɔrɔ faransi tun bɛ yan nɔ dɔw b'a la ko faransi ka taa e ka hakilina ye mun y'o la walima i ka kulu ka hakilina ye mun y'o la bon
faransi ni Irisi ka Mali ka Faransi ni Irisi ko in a bɛ ne layɛlɛ de parce que n'i bɛ n'i bɛ histoire dɔn i tɛ olu kuma ninnu fɔ quoi eh Irisi filɛ nin ye depuis Afghanistan kɛlɛ mille neuf cent soixante-dix-neuf si ma mémoire est bonne o wagati depuis o kɛlɛ ne Faransi ye a ka Irisi y'a ka armée nationale bila ka taa Afghanistan dɛmɛ depuis o la Russie y'i kale k'a ka armée nationale tɛ jamana si dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ n'u yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɛ ka u k'u tɛgɛ ɲɛsin dugu kelen ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Fara ko Russie b'o o jamana kan k'o bɛ k'o dɛmɛ militairement entreprise privée militaire dɔ de bɛ yen n'u ko Wagner o entreprise militaire in o de bɛ Centrafrique olu yɛrɛ ka baara erekoninen tɛ irisi perezd ni irisi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka baara yɛrɛ ko nin tɛ parce que mrisenɛrw de don u bɛ sara de u ka baara se kɔmi taara garidekɔrɔ sara sa k'i garidi o tɛ hamiinali ye vgɛ tɛ vgɛ a tɔgɔ an tiripiriz perepve de miiri tɛ mɔgɔ minnu n'u ta kalama u ka to sen ye sɛɛrɛtouru a dogolen tɛ i m'a faamuya vgɛ de bɛ santuraf vgɛ de bɛ siri Irisi k'a fɔra ko Irisi bɛ dugu o dugu la militairement a bɛɛ ye entreprise privée de n'u ko n'u ko ko bi ko Irisi ka na Irisi tɛ na o Wagner de bɛ na Wagner ye jumɛn ye Wagner entreprise comme an ye mercenaires de sara k'u ka na an dɛmɛ an bɛ u sara de u k'an dɛmɛ i ye ko ya donc accord de défense militaire nationale tɛ se ka tɛmɛ an ni Irisi cɛ parce que Irisi ka militaires tɛ bɔ ka taa jamana diɲɛ maa si dɛmɛ bilen a bɛ comme Algérie i y'a mɛn ko Algérie militaires bɛ jamana jumɛn na k'u bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ Algérie militaires fana tɛ bɔ ka taa maa si dɛmɛ olu ka militaires b'u ka jamana de kɔnɔ u b'u ka jamana de défend u tɛ taa mɔgɔ dɛmɛ donc Russie ta c'est la même chose armée Russie mɔgɔ bɛ an ka Nations Unies n'a bɛ Nations Unies kɔnɔ il y a des militaires russes dans les Nations Unies MINUSMA kelen Russie b'a kɔnɔ mais o ye cadre wɛrɛ o ye Nations Unies cadre kɔnɔ mais k'a fɔ ko ka eh, accord de défense comme an ye min kɛ ni France ye o tɛ se ka kɛ ni Russie ye an kan'an yɛrɛ nɛgɛn O ye minnu bɛ ka kuma fɔ populisme de ka don u b'a fɛ dɔrɔn tɛgɛrɛ ka fɔ parce que n'a fɔra ko Faransi bi ko Fara eh, Irisi bɛ tan dɔrɔn i u bɛ tɛgɛrɛba bɛ fɔ eh, minnu yɛrɛ ko ko Irisi la olu caman de ta taara ka don baara ni fɛnw na mais manamanakan fɔw de don parce que olu b'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛ ka mun fɔ n'u kalannen yɛrɛ don yɛrɛ yɛrɛ u b'a dɔn pɛrɛpɛrɛpɛrɛ ko Irisi ka armée nationale tɛna jamana tɛ jamana si dɛmɛ Afghanistan u ye mun kɛ u ma depuis o kɔfɛ u ka armée ma bɔ ka taa diɲɛ mɔgɔ si dɛmɛ mɔgɔ si je défie quiconque qui peut me dire que fara armée nationale Russie bɛ jamana dɔ la k'a bɛ k'a dɛmɛ c'est Wagner l'entreprise privée militaire qui est en Centrafrique o de bɛ jamana fɛn fɛn u b'a fɛ k'a fɔ ko Russie bɛ yen nɔ o de bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka acte a c'est à dire que irisi a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ l'état russe ne reconnaît pas les actes de Wagner parce que c'est des mercenaires c'est des gens qui sont payés olu saralen de don pour que u ka na aw dɛmɛ i ye kuma ya alors que accord de défense ma ni faransi cɛ an t'u sara au contraire olu de bɛ ka wari bɔ k'u ka mɔgɔw bila ka na an ka terrain kan n ye kuma kelen de fɔ n ko mɔgɔ i ye diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta ka na n'a ye k'aw ka jɛ n'e ma se k'i ka intérêt défend o t'e ka intérêt défend i place la donc kuma min ye k'a fɔ ko faransi ka taa hali n'u ye faransi to yen u ka taa inde ou bien chine ta ka na n'a ye a bɛɛ o kelen don chinois tɛna na k'u b'u ka militaire bila ka na k'u ka wari dépenser k'u tɛ intérêt dɔ ɲini a kɔfɛ o tɛ exister bon aw minnu b'u wele ka na aw de b'a fɔ bon an bɛ se ka nin d'aw ma mais aw bɛ nin to an ye an bɛ se ka nin d'aw ma aw bɛ nin to an ye négociation de don a bɛ komi affaire de don ɛ affaire la n'e ma se k'i ka intérêt défend ne de bɛ ne ka intérêt défend ne bɛ n ka intérêt de défend ni e y'i ta to ne ne hali ni e yɛrɛ jɛr'i ta kɔ ne b'e ta ta ka fara n ta kan parce que ne mago b'o de la n ka jamana kɔnɔdenw k'olu bila k'olu ne ne bɛ ka baara kɛ n ka jamana kɔnɔdenw ye n'e y'i ta to yen ne b'i ta ta kɛ n'e ma se k'i défend ne t'i défend donc o problème de bɛ yen nɔ san'an k'an pan pan pan ko faransi ou bien an k'an pan ko irisi il faut k'an k'a dɔn ko problème bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de la olu de kan k'u assumer n'u sigira olu de kan ka partenariat ɲɛnama ɲini k'a kɛ ni an ka partenaires ye o de bɛ partenaire le Mali est un pays souverain kuma t'o la o an ye jamana ye Macron ye kuma min fɔ o don n'a sɔrɔ quand même an ka an sigi ka réfléchir a la a ko ko les états doivent s'assumer o kɔrɔ e n'aw tɛ se k'aw ka jamana mara ne tɛna taa aw ka jamana mara aw place n'aw tɛ se k'aw ka jamana défend ne tɛ taa aw ka jamana défend aw place la ne bɛ n ka jamana ne sigira n ka jamanadenw de fɛ olu de ka droit bɛ ne kan ne b'olu de ka intérêt défend kuma in kɔrɔ y'o de a bamanankan a hali a tubabukan fasila a kɔrɔ y'o de mɔgɔ o mɔgɔ b'a faamuya a kɔrɔ y'o de i y'a ye a tɛna an tɛ se ka baga Macron ma ou bien ka taa baga ko faransi y'a kɛ tan non Macron ye Macron ye il est là pour la France il a été élu pour la France il n'a pas été élu pour le Mali Mali an ka an ka fura foyi t'a la an ko an ka chefs minnu b'an ɲɛma dɛ olu de kan ka négociation ɲɛnama kɛ avec la France mais k'a fɔ ko Russie ko accord de défense ko an ka taa accord signer ni Russie mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ye pɔrɔn c'u la maalankolon de don kuma da u dasago fɔlɔ de k'a la ka d'u ye k'u da de sago fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que ka mɔgɔw ka tɛgɛrɛ f'u kunna Russie armée nationale tɛ taa jamana si la ka taa k'a bɛ taa dɛmɛ kɛ entreprise de b'a kɛ olu ye mercenaires ye n'an bɛ fɛ mercenaires de ka na wari an yɛrɛ ka wari ma bɔ an yɛrɛ bɔ k'an ka armée yɛrɛ équiper u ka taa terrain kan an bɛ tila ka k'an bɛ mercenaires de sara k'u ka n'an dɛmɛ mun na donc o kuma de ye o Russie ni France ko in manamanakan de don a kuma ne n'a mɛn a bɛ ne layɛlɛ de quand je vois les gens mɔgɔ bɛ polémique a sanfɛ n b'a fɔ n ko hali bi hali bi sira janba de bɛ mali ye parce que nin kuma sugu tɛ polémique kɛ wagati yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ polémique nin na fɛn an tɛ information de ɲini nin fɛn sugu a bɛ net sanfɛ a tape Google kan dɔrɔn i b'a tape Google kan i bɛ information bɛɛ ye entreprise Wagner i b'a ye a bɛ jamana fɛn fɛn la i b'a ye État russe yɛrɛ ka déclaration a sanfɛ i b'a ye ni aw bɛ k'a fɔ ko aw bɛ kɛlɛ kɛ k'olu ka na k'aw bɛ accord signer n'u ye kɛ n'a b'a bɔ wari bɔ min k'olu sara parce que olu fana bɛ na intérêt de kama o u bɛ centrafrique u bɛ diamant bɔ diamant diamant diamant min bɛ extrait centrafrique o dɔ de bɛ d'u ma o pour que k'u sara n'a ye aa n'a bɛ fɛ ka t'o de kan o ni faransi système olu a faransi système fana ka fisa n'olu ta in ye o donc o de kɔni tun bɛ ne bolo ka fɔ. ok i ka kuma ɲɛna kojugu kojugu ee appel laban jumɛn b'i wele kan laban jumɛn b'i bolo ee ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan.
bon kuma laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin mali kɔnɔdenw yɛrɛ ma fɔlɔ o de ye ka an ka kɛrɛfɛ kuma eh, réseau sanfɛ sociaux ko kuma gɛrɛn kumaw k'a ta an b'an kale a kan ne yɛrɛ de ye nin mɛn walahi a kɛra n ɲɛna an k'olu dabila quoi parce que o de man ɲi an ka jamana ma fɛn dɔw bɛ yen u b'a lakale u t'a ju dɔn u t'a kun dɔn u b'u kale ala ni kira la k'u ɲɛ y'a ye ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ t'a la u yɛrɛ y'a mɛn cogo min na dɔ fana y'a mɛn ten tɔ ka n'a f'u ɲɛna donc an ka bɔ o kɔnɔ fɛn o fɛn n'a tiɲɛ t'i bolo n'i tɛgɛ t'a kisɛ kan n'a i t'a preuve t'i bolo kan'i da don a la jamana ci kumaw don fɛn dɔw bɛ yen nɔ a man ɲi nɔ an kana bɔ an yɛrɛ de bɛ ka an yɛrɛ de bɛ ka an ka jamana lajaba ka di diɲɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a lajaba dɛ anw de bɛ k'an ka jamana lajaba parce que fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛ bɔ an b'an ka faamaw dɔgɔya an bɛ bɔ an b'an ka an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu sugandi k'u ta an b'u dɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ a ma se ni dɔgɔyalima ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni manamana ko ye mɔgɔ hali b'i fa bilasira ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya o ko bulon si tɛ maa si kɛ filan ye donc faut que mɔgɔw k'a faamuya éducation de b'an na mali la yan nɔ éducation mun b'an na o ye depuis an an an an ancêtre o ye bonya de ye fɛn fɛn na bonya ni karama de b'an fɛ il faut que o de ka to yan nɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw k'a dɔn i ni mɔgɔ dɔ bɛ sigi bi aw bɛ kuma i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ bi a ka kɔrɔ n'e si la mɔgɔ ni hali i fa filan bɛ jɛ o aw bɛ jɛ mais aw bɛ jɛ bonya kɔnɔna na ni a ye erreur kɛ i bɛ a lasigi k'a bilasira bonya kɔnɔna na karama kɔnɔna na mais k'a fɔ ko parce que k'e ni karisa bɛ sigi k'aw bɛ kulu kelen kɔnɔ aw bɛ jɛ fɛn kelen kɔnɔ ko parce que o kama k'i bɛ manamanakan fɔ i b'a dɔgɔya o ye i ka lamarabaliya yɔrɔ o marabaliya in o min bɛ ka wolo an na il faut que an k'o de bila parce que o t'an danbe ye donc ne b'o kumakan de lase maliyɛn kɔnɔdenw ma u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in an kana mankan foyi de bɔ transition kɔnɔ an ka transition in an k'a ɲɛ transition in ka taga transition in ka ban jamana ɲɛmɔgɔ kura min n'a bɛ sigi n'u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na o b'olu de bolo mali an de b'a choisi mɔgɔ si tɛna voter an place la anw de bɛ taa voter an de b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ta n'an b'a ta an ka réfléchir an kan'a ta ko waa fila dir'an ma an kan'a ta ko kɛmɛ naani dir'an ma kɛmɛ naani i b'a minɛ i b'a kɛ nasɔngɔ ye kɛ waa fila i b'a minɛ i b'a kɛ nasɔngɔ ye sini i b'i sigi b'i sigi kɔngɔ b'i la i ye mun ta k'a bila ɲɛfɛ ale bɛ miliyari kunna a ka sira t'i la a mago t'i la ni e banana n'i taa dɔgɔtɔrɔso la ni fura tɛ k'i furakɛ ni e sara f'u y'i ta ale ka sira foyi t'a la parce que i m'ale ta parce que i dar'a la i y'a ta parce que a y'i sara de donc il n'a pas de compte à te rendre il faut que an ka b'o kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn ko n'u kan ka jamana ɲɛmɔgɔ ta tuguni u ka réfléchir a ah, karisa nin bɛ se ka nin kɛ an ye mais an t'a ka dɔrɔmɛ minɛ an ɲɛ b'a la an mago a bɛ se ka nin de k'an ye an b'a ta o de kama il faut que an k'o de kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma transition in ka ban an ka dugawu kɛ ala ka mali basigi ala k'an ka jamana
makutu kuma ɲɛna kuma ɲɛna i ka tele b'i fo i ka majigin na o ni i ye wagati min di an ma fana an b'i fo kosɛbɛ i ni ce ni baraji wa i ye ladilikan laban min di ala k'an kɛ kulo kunnandi ye yaasa an ka taabolo kɔrɔ ninnu an k'olu bila ka segin ka na i ye ladilikan minnu di